nde neba wako uja nde nde nde nde ndiwe chani so eno amazikusankhani ayi ndamuona an- an- si anabwera tsiku lina lake ama- amapanga kuti za za za mashadows Eh, nde anabwera kuti ndifuna ati samamoyo ti Eh. ndifuna soft drink idrisisi ah, so mdiki madula ndendema soft drink awiti nayo mtengo wake nde ati abwera mungophatikiza iyo ndiyo chifukwa

Kuyankha phone. Ayi, ayi, ndimapanga chete. Ndi- ndi- Ndimaona chabe TikTok ya pompo nomba. Madam wako wa Zambia? Anapita ichi.
Madam mwene wapita mwina panopa pakutha 2 months. Ali Zambia ndi akukaoda.
Yo madam wako mesa ku Tel Aviv. Ubisa kapena.
Ayi. Madam mwene ali Zambia. Umaziwa paja awo aja business ya kuti ali mashop eh. Umapanga no follow pa pa TikTok.
ayi sindimapanga follow komano a- tapange ananyamuka- eh? ananyamuka kupita ku zambia kuti akaode paja amaodesa ma madiapers umaziwa za azimayi mabizinesi za azimayi
tadikire ndikire soma werenga uone video yawo ngati ali kutali Tel Aviv ja? Unaona ka- ka video ya kumbuyo ku eh, Tel Aviv ja? Tel Aviv International Airport. Tel Aviv ndi ku Zambia. Tel Aviv ndi ku Chipata.
akusika ndege Iwo tiwabodza ti. Akaza kwanga pite ku Tel Aviv osaziwa. asa sindikuziwa
ase zikuenda bwanji ase Iya ite ndizimwe mwa.
Iya.
iwe Iwe uli uli uli sure uli ukunena uli serious eh? Andiuza zoti kudabwa Ukuva kuti kwa ku- ine zimezi. kudabwa kuti kungonyamuka pakhomo kungopita kunama zoti akupita ku Zambia foni yawo sikugwira Tel Aviv iri. kumunda Tel Aviv. Ah. Uzanama zosakhulupirika?
koma mwina paja anandisiyira shopu yokaoda ku Ndola oh anasiya shopu i think ndiko- ndikukonza dongosolo la ine kuti mu shopu mumtenge mupindule langa chifukwa nanga ku Tel Aviv paja ndi zaka 5 angabwere angabwere pompano koma se mene mo- mose ama sindikhulupirira Ase ineyo- mene amakonzeka iwo unali kuti
ine sindikudziwa kuti even visa yokafikira ku tel aviv ayitenga kuti kapena kuti Ayi. Ah. Eish. ase kudabwa ana- anani- inetu anandiblokatu WhatsApp yawo simagwira like zonse zimene iwo aja amapanga amafuna kuti ineyo andizitsekera kunja mwina 2 months asanachoke pakhomo ase amangondisekera kunja kundisekera kunja ndi chilichonse osadziwa kuti afuna kuti andithawe amwene kodi ine, ine munthu wa mulungu ku israeli kuja sindimesa ndikanapita nawo ndikuti bwezi panonso zinthu zikuyenda bwino basi ziti ndizi

olosi wasuntha mpando ndioti amaothera lomwe zimafunika kumaotha kumaso kwa dzuwa katundu wanu ameneyo ndamva zoti munapempha ndalama ya worksuit nde ndangopanga zonoti ndigule ndikubweretsereni mwa ngati mwapereka kashi eya kashi anandipasa ine ogulayotu nde ndine ndakugulirani apapa chomwe munganene ndikunena kuti zikomo Eh, of course zikomo ali apopo koma nanga sinde kuti so gawo langa nanunso gawo lako lachani ndi bwanji chabwino chifukwa mulayo ineyo ndimadziwa kuti akandipatsa kashiyo mesa dilu yanu ija asinakakhala konko koma mwayitenga Ndiyo yanga mwako. yachani worksuit ndagula 150 iweyo ngolandira worksuit yo worksuit iyi ndifuna zonoti ikhale mmene ilili mu ndiyolimba ikhale nthawi yayitali olo kukula udzukulu Kandide yani
mesa ndagula ndi

komano mu- mu galimoto muja ndaona ma, ma namba 10 awiri nditenga mmodzi uyambira mmodzi ine manamba 10 achani ndizootcherera tizi sizifunikaso masipanala
ayi nkona munakandipasa dolayo apapa nde of course ndipanga skulu nde mundiponda ndikuponda school mutengera kuti dola ikuchokera kwa amuna anu iwe ineyo ukaona ineyo uzidziwa kuti ndine amuna angowo kukhala kuchileka tusiwe mwana wa ndege tu chifukwa choti ndi amuna anu mufuna mutenge zonse ndikuuzani tu tatekani tiyi chabwino ndinemereraso

bobo ukachayiriraso kuti anthu akuone ukuziwa mwangokumana ndi ana basi mukuti nakakumana ndi anthu akuone zintchito tikupanga zintchito bwanji nchachitika nchani bwanji ah, ah, bwanji ikoditu anzanu tayamba ntchito za ukadaulo mwamva kuti ndikupanga pena pake ndeyizita mavuto akonkotu
Ngai, anthu amene amakasa anyadira ntchito anthu yawo akumandifunsa zoti m'bale wako uja banja amayenda ndi iwe kuti ine ndimakana tu ndikudabwa apa nkuti mwavaladi ase.
anthu onawo sasama koma inuyotu simukuganiza ineyo ndikangomaliza izi ndikuchokapo muzingosungira ndiye nthawi seche simanena kuti mwamba izi muzidya ndalama nokha ma, ma allowance amene koko muzidya nokha si Ayi. semwe famu zi- uzidya ndi sister wako uja vuto lake inu Ma- mwangoganiza mwasiya zamwe. mufuna mu- kaya muzima mwani sister wanu uja mufuna kuti m- ineyo muzindiyika panja
tionana ase ndakuwuzani koma izizi koma muzivutirako munakapanga china chake magaya jati sangakusungeni sangakusungeni moyo wanu ayi wonse. ndi Apa patifuna nthawi tima- yanga yoti ndisungidwe pano kodi pa. ndikangopanga ati ku graduate Iwe. ndikumala nthawi ya- eh, umale Eh, ineyo ndimala. nthawi yanga yoti ndipange zomwe unkapangaso iwe. momoti munakapanga za anzanu mungosunga sisi zomwe pafupi pa unkapanga iwe. iweso nanenso ndipange iweso neso nkasunga sisi

kudabwatu uja sanaye iko high school amene uja
high school yapakamwa chani sanayeko high school Ah, zapakamwa zomwezi Ah, chizungu cha mabandula chija sanayeko high school ana unkali chizungu cho anachitira nacho mwayi munthu ukamamuona umamuona ngati ndi wa high school kumene Ah, koma ti- munthu wa high school akanika kupanga zimene mafunazo tinkawopa ati fera ina abacha basi mukangomva munthu chizungu chake chili bwino basi mantha naye basi akangoyera basi ah, ndikudabwa kuti ah, amwene website ya family ngati nzipanga alipira alipira sopano angapange zimene zolerenda sakuza kuti ndikupangisa kwa iwe ndinamuuza kuti wapanga nda Ah, ndamuuza kuti ndipeza anyamata opanga madobadoba mtawuni mwapanga pano ati aina amount ndimuuze ah, azichenjera fande ah. singangopanga ati ankatiopseza ina abacha iwe palibe chaulere masiku ano udyapo yako usadandaule iwe alipiratu azichenjera Zama- azizoti iye wa high school yake imene ayimpindulire ine ndimangoti ndi wa high school amwene munthu uja high school zake zenizeni akayima apa amatilengera ati kulenga kwa malenga inenso kuti uko ndinkamuopaso nthawi ina yake ndinkamuona ngati kuti ndili mu ligi yosiyana koma ii ati yachabezaka si handbrake amene

mwafika kale na ah ndikubwera pompano pompa pompano pompa sharp

yes amwene lero mwati muyankhe foni eti ah amwene ndakhala ndikuyimbirani kambirimbiri umanena kuti mubwesa ndalama mpaka panopo patha masabata angati kodi atera bruno
ase ineyo iyi ndi business imene ndimadalira eti so zomanena kuti ayi mbwera liti mbwera liti zanditopesa nditumiza anyamata akupezeni
madala madala yes mapanzi ati amene mapanzi ase amati- wandidikirisa kwambiri ndaotcha gas wanga kubwera kuno kudikirira takamba kuti bwana Pepani amwene yeah, takamba nasi ah, mwana wake ndisiwanyazatu choyamba ndikupepeseni ndachedwa okay Ah, kuimba foni kuja ndaona kuti pafoni paja sigwira nanga si business muziwa Mm, mm, ndiye mm. ndinaganiza kuti ndichite kubwera konkuno alright amene mafuna dola koma mafadol eh, mafuna komano ikhale kuti ya ka interest kachibale interest yachibale eh, eri matala interest yachibale
kabisa tu ndimuni chibwana interest yachibale Ine madyera yomweyi tu business eti. Eh nanga si ife ndi azibale anu. Chabwino it depend kuti ndizingati. Cause zikakhala zonyenyeka nde ii zachibalezo sizingatheke. Eh bwana ineyo ndikufuna 5 fanzi. 5 fanzi, 500,000. Eh 5 fanzi. Okay. 500,000 eti imene ntakuti. So interest yachibale apo nde 20%. chifukwa aliyense amamenya tima 30 koma inuyo ndiye kuti ndikhala 20% zabobo 20 mutayika 10 bwana Eyi, 10 sikuti ndikhale ngati fo- ndikango- mukangondipasa dola ye Aha. ndiyilowesa pena pake Komano pamene udziwa- popo ndikangoyilowesa ah, basi ndiye kuti mutiphunzitsa bizinesi yanu musatenge ndalama kwa ine ndiye ndiphunzeni business Eh, koma choyamba sindi dolayo kaye Eh, kwa ndikuwerenge uziwa chimene ndikuganiza apa. Ndilowesa pena pake ine. tamvera tamvera tonde mutu mukuyenda zinthu zingapo ndachosa pa 30% ndaika pa 20% ndiyo ku 10% chibale eti pa chibale kulowa chibale ukuona ngati ndili mtawuni muno upanga za chibale sichoncho Senanga. kunyumba kulibe china chake chimene mwina nkhoza kugwira kapena ah kudeni firiji

iya ndifuna ndidziwe uni zaka zingati unafika 25 wewe
Ayi, nkhani ehe, nkhani ndi imene kuti dan- danzi lako lili premature umvetsese fika danzi lako linakhala kuti mwina ndi 70 kupita kanakhala uli ndi value ndakatha kungokupasa ndalamayo mmene ulilimo danzi lako silikukwanira value ya ndalama imene ndingakupase umvesese nde wakamba zokuti kuli fridge fridge yo ukuti ndi yothimathima Yep, ayi, eh nde ndisiye ndikuona zonse kuti- zimene upanga ndalamayo unaona pano ndipeza ndi pafoni ine eti amene uja akuthawa-thawa iwenso Koma ine uku- sindingathawe. iya tamvera Five fans sindingathawe, mata. ukuiphwekesa 5 fans kwa bwana Ayi, kuzatenga 5 fans ndi- ndikunenera pothawa pokhapo eh Kon- kudeni ndikuja munandidusa siku iya lija munandidusa paja tonde Ndikuti listen ndi ndi angapo kuti ndikumane nawe nde ndabwera kuno ndimakudikirira zikuoneka ngati uona kuti si- business apa sikutheka

tapanga matu- mashoti awiriwo ya ndikudziwa kale kudziwa kale imodzi imodzi singakwana ayi singagwira ma eh munasowa ati
ndilipo nanga iwe ungachoke kunoko mpaka kukawayendera nzako hayi eh ah, bwanji ikusowa ndalama Ah, ife tinakuuza kuti ndalama tilibe yeah okay muna- munandizimitsa nthawi ija mmene mumafoni ndati ah customer wanga achita kukhanga ndimaona ngati mukubuka chinaneka usanta munali ku ofisi ndi kantchito kavuta ndi basi mafuna nzangu menya uwi oh yeah okay. olo katakhala kantchito sikangavute kuti ndidzakuona ndi palifuti

Ah, nde- nanga mmesa samazimete mmene mwina wake ndikufunira azizisiya mmene ndimazionera nde muzandizindikira ndimuuza oh. kuti uzingondimeta ngati apapa mumazimeta kale bwino nde ndimafuna kuti munthu azizimeta ma special nzeru kumachita kuyenda ah pang'ono pang'ono good ndalama zinatizolowera yeah, nde sizikufunikaso kuti ntchito ivute kaya ineyo mu

So kenaka I think nditazakuonani I think ndinangoona pa CCTV munali ndi wina wake pa pa pa panja eti. Masiku amenewo? Eh, timati timati ndani kuti mnyamata amene. Sindinali ku Malawi kunotu masiku amenewo.
Ah, no, it was you.
No.
Sina. Usakhale wasokoneza? Kanyamata kena kake No, nanga nanga ndingapezeke ndi kanyamata kenaka kumadzaoneka ngati. Ndimo- ine ndikuyenera kupezeka ndi munthu wooneka bwinobwino osati wooneka ngati oh yeah of course anyway iyi sinanga mumaona anthu ambiri nde anthu amayenda awiriawiri mumaona anthu ambiri kaya mukhala kuti wina wake ndimafanana naye kapena okay kumapepera nthawi chibwerereni kunoko ngati apapa ndimabwera ka busy-ko Mm. komanso ndinazangoisowa barber yo barber eh, ndinaisowa oh yeah mm. tathokoza kwambiri mumati mumatipanga support kwambiri yeah kwambiri panga support timathokoza kwambiri sure what mm. ah kwazo
yeah yeah
uh, pena pake pakuyenera iwowa ndili ndi meeting ina yake ya half 12 oh uh, i ah, think okay. ndikathamangitse zimenezo ah all right sure ndi ah, simumaso basi ah, ah, ndakumbukira koma ndiyofunikira kwambiri change ndipangitsa change i'll come again just keep it

ndikudabwatu kuti ndaona pa- an- ankamenya nkhawanyatu oh anali ankhawanyatu masana achatu okumbuyo ntchito ngati kati sisoko eh okhima khima kuti amenecho eh anali ngati ito akazakera okay zodabwitsa
aya koma za za muno bwino amabwerabwera
of oh, ah, akuti- akutisokoneza ife ndimaona ngati akabwera ndi akana kuti asindiwo oh yeah iye kathu kanja tu by malawi ye ndikupangira ndikupangira
okay ndikupangira eh. apa tanafika
ah nkulu uja akuti atipeza business kaya pena pake ndi ali ndi anthu ena ake aku congo

Mmesa ali pantchito mmesa aku- akuchokera kuti kuja sindimvetsetsa ndaona kusintha heavy oh eh ndaona kusintha kwambiri kwamuna poti nthawi imeneyo ankavala za boxing eh? akulimbana ndi madam aine kuopsa aunt amenewo
ah patricia akafuna kubandula natu kuimba kuja ah si munthu wabwino ndi man master bwayi mukumvana mukumvana Ah, ayi aya ayi Mm-mm.

tikhoza kumenya kuti tipanga bwanji bwanji ayi ayi
sitimenya okay sir tandi tandiuzire chef uyo andipangire food food ah okay ronald
Kodi ndine mkazi wako mwina nzako pena wina wake amene sumudziwa umandipanga nkhanza